ka anyị tinye ọnụ n'ajụjụ ọzọ n'ezie n'uche nke gị ọ dị gị ka asụsụ Igbo ọ ga-anwụ maazị asụsụ Igbo agaghị anwụ asụsụ Igbo enweghị ike ịnwụ nke a bụ uche nke m maka na Igbo Igbo erika oge gara aga oge m na-eto eto amaghị m uru ọ bara ịma asụsụ Igbo na-asụ ya mana kịta anyị ga-asị na m amatakwuo ihe wee mara na asụsụ Igbo bara uru m wee laghachite ya bụ na otu ahụ ọ ga-adị ụmụaka ndị ahụ efuchara na-amaghị asụ asụsụ Igbo taata o nwere oge ọ ga-eru na ndụ ha ha sị na ha kwesịkwara ịmụta ka esi asụ asụsụ Igbo ọ bụgodị na ha amụtachazi ya ọfụma ha mụta ụmụaka ha ha ga-achọ ka ha kụzie ka ha mee ka ụmụaka ha mụta asụsụ Igbo ihe a ka m chọrọ ịgwa gị ya bụ na asụsụ Igbo agaghị anwụcha nwụọ pii nke bụ na enweghịzikwa onye ga na-asụ asụsụ Igbo ụdị ihe ahụ ama mmerịta n'ala Igbo ihe ọzọ siri m obi ike o nwere ihe ngosi e gosiri anyị n'ịntanetị ebe mmadụ nwata nwoke nọ na-akụziri ụmụaka ndị China na-akụziri ha Igbo ụmụaka ndị China enwechaa uchu n'ịmụ ya bụ asụsụ ịhụnye ya onye a na-akụzi ha ahụ enwere ike oge ọ na-eto eto o tinyeghị uchu n'asụsụ Igbo mana oge o topụtaziri o wee fụ uru asụsụ bara o wee naghachite wee bịa developụ asụsụ Igbo n'ọhụrụ n'ime ya ndị nke ọ na-amarọ enwecha ndị na-amarọ ihe a na-akpọ ihe dịka pussycat n'asụsụ Igbo

ee nga nga mụ na gị na-ahụ ga m ga-asịkwa gị na o nwere ebe ndị m lere anya ma akwadozighị maka na ọ bụ ihe m maara ka m ga-akụziri mmadụ dịka a na-ekwu na nwa onye nke a hụrụ na mba China na-akụziri mmadụ asụsụ Igbo n'ezie n'ezie ọ bụrụ na ọ maghị asụsụ Igbo ọ ma nkụziri ya mmadụ ọtụtụ n'ime anyị dịka m si kwuo na ọ bụrụ na ị ga-ahụzi ga-ahụ n'oge mbụ na m gwara gị na na ndị Igbo nọ mba ofesi ka nwee mmasị n'asụsụ Igbo karịa anyị nwa bụ ndị nọ n'ala Igbo maka na ha ma maara uru asụsụ Igbo mere gịnị bara ha ọ bụrụ na m anaghị asụ Igbo m ma nkụziri mmadụ Igbo dịka maazị na-ekwu sị na asụsụ Igbo agaghị anwụ anwụ n'uche nke ya m wee na-agwakwa ya sị ọ sị na ihe o ji wee sị na ọ gaghị anwụ anwụ maka na onye ndị amaghị Igbo taa ga-abụ echi niile ha amara Igbo mana ebe m na-achọ ka ya nwa ghọta bụ na onye ga-amụ Igbo bụ onye nwere mmasị ịma asụsụ Igbo na ụmụaka anyị enweghịzi mmasị n'asụsụ Igbo ha ha na-eche na mgbe ha asụghị asụsụ Igbo na o kwesịrị na ọ bụrụ ha na-aghọ nkọ ya bụ ọ bụ ebe ahụ ya bụ ọ bụrụ na anyị mewe ya n'okwu dị na asụsụ Igbo agaghị anwụ anaghị ekwu na asụsụ Igbo agaghị anwụ ihe a na-ekwu bụ na dịka anyị nwere mmadụ onye na-asụ asụsụ Igbo taa ọ bụrụ na echi niile na mba ala Igbo niile n'ụwa niile gbaa na ahụghị mmadụ iri na-asụ asụsụ Igbo ọ bụ na asụsụ Igbo ahụ ọzọ bụ dịka ịbịa na ụfọdụ na-asụ asụsụ Igbo were olu mmiri eji asụ Yoruba ma ọ bụ Hausa were asụ asụsụ Igbo biko ọ bụghị olu eji asụ asụsụ Igbo e nwere olu eji asụ asụsụ Igbo nke bụ na ị na-asụ ya onye hụrụ gị ma na ọ bụ onye Igbo ka ị mee gịnị ka ị bụ mana mgbe i ji olu mba South Africa na-asụ Igbo onye hụrụ gị ga-eche na ị bụ onye mba South Africa na-abụghị onye Igbo ihe dị n'asụsụ Igbo bụ olu eji wee mee gịnị sụọ ya n'agbanyeghị ma ọ bụ olu mba gị ọ bụ onye Ebonyi steeti ọ bụ Abia steeti ọ bụ Anambra ọ bụ Enugu ọ bụ Imo steeti mana ọ bụ na e nwere olu anyịnwa bụ ndị Igbo ji eme gịnị asụ asụsụ Igbo ya bụ ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na anyịnwa bụ ndị Igbo agbaghị mbọ dị ka o si kwesị asụsụ Igbo ga-eme gịnị ga-ehicha ọ bụghị na ọ ga-abụ na ụdị na-enwe ya ma mgbe otu onye na-asụ ya na ụwa niile ya bụ na agaghịzi enwe ya dị ka asụsụ mgbe enweghịzi asụsụ dị ka asụsụ the whole world eme gịnị recognize that language ọ bụ asụsụ ka ọ bụghị asụsụ mana mgbe a bịara kịta nwa sị na onye ekwu ya sị na achọrọ ime ngosipụta na America sịrị ndị Igbo bịa gosipụta ihe gbasara omenala Igbo ya bụ na eme gịnị ama na asụsụ anyị na gịnị

ya bụ na o nwere ihe m na-etufu ma ọ bụ na m ada asụ asụsụ m ha wee na-laghachi n'asụsụ ha gị na ha na-ekwuzi okwu ihe dịka n'ekwentị ha na-asụrụ gị asụsụ Igbo ka ị wee mata na ha amatago uru ọ bara ịsụ asụsụ Igbo ụfọdụ n'ime ha mgbe ha nọ ebe a ha amatabeghị uru ọ bara ịsụ asụsụ Igbo ya bụ na mmadụ na-etowanye mmadụ ana-amatakwu ihe ọ nya ka m ji wee sị na asụsụ Igbo ama anwụnata otu ihe ị matagoro uru asụsụ Igbo bara eji m n'aka na ụmụ gị niile ị ga-akụzi ha ka esi asụ asụsụ Igbo ee ị ga-emekwa ka agbata obi gị ndị niile gị na ha na-enwe mmekọ bụcha ndị Igbo ị ga-eme ka ha marụkwa

ọ bụghị akwụkwọ ka edere dictionary akwụkwọ eji akọwa ihe akwụkwọ na-akọwa ihe gbasara Igbo mmadụ ole ga-egotenwu ya ọ dị very very expensive ọ gara ọnụ ya bụ ihe na ọ bụrụ na na m na-aghọta ihe ga-abụ nwere ihe m na-achọ ka ị ghọta bụ na ụmụaka kịta ọ bụ na ha enweghị mmasị kịta oge ahụ ha ga-achọzi ka ha mụwa ya bụ asụsụ Igbo parents anyị ndị nne na nna anyị ndị all these Gen Z mummies all these digital mothers ha ole n'ime ha ma asụ asụsụ Igbo ga-akụziri ụmụ ha ga-akụzi mgbe ha abụgo grandmother

nakwa ebe ọ bụ na ha amaghịzi asụ asụsụ Igbo na onweghị ka ha ga-esi wee kụziere ya ụmụ ha enweghịkwara ka ha ga-esi wee nwee interest mgbe a na-ajụ sị ndị ahụ ọ na ha enwerọ nne ọ dị ka ndị a niile enwerọ nne na nna bụkwa ndị Igbo nwekwa nwekwa ndị nna nna ha na nne nne ha bụcha ndị Igbo ndị ahụ niile ị na-afụ tochara n'ala Igbo tupu ha bụrụ ihe ha bụ taa mana otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ bụ ihe anyị gụpụtara ihe a niile mechara ndị a niile ọ dị ka ha amaghị asụ asụsụ Igbo ee tribalism na ihe ndị ọzọ. mana ha macha ya ọ bụ na ha ọ bụ na gị na ha kwuo okwu na ọfụma gị na ha ị ga-afụ na ha macha asụsụ Igbo ihe a bụ na ọ bụ na ha chọọ ịkụziri ụmụ ha ga-akụzi asụsụ ya bụ ihe anyị ga-ekwu okwu ya bụ gịnị ka a ga-eme ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ anyị anaghị ekwu na ndị ọgbọ anyị ugbu a amaghị asụ asụsụ ihe anyị na-ekwu ụmụaka na-abịa ụmụaka anyị nwere kịta n'ọdịnihu mgbe anyị anọghị ha ga-asụ asụsụ Igbo okay kịta nwa unu ga-agwazi anyị ndụmọdụ ndị ahụ unu ga-enye ndị Igbo gbasara asụsụ Igbo ka ọ hafụ ịnwụ maazị ọ dị ka a ga-ebido na gị maka na afụ m na i nwe ọtụtụ ndụmọdụ ị chọ inye ndị Igbo nke mbụ a sị m na o kwesịrị ka onye ọbụla bụ onye Igbo tinye uchu n'ịsụ asụsụ Igbo ebe ọ bụla ị nọ mara na ị bụ onye Igbo mara ebe i si bịa nke a bụ nke mbụ nke abụọ gọọmenti na-achị ala Igbo gọvanọ steeti ọbụla nọ n'ala Igbo kwesịrị ka ha jiri asụsụ Igbo na-agwa ndị ha na-achị okwu ọtụtụ oge maka na ndị ha na-achị bụkwa ndị Igbo ọ n'eziokwu na ndị mba ọzọ nọcha n'ala Igbo mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgwa ndị mba ọzọ okwu ya werekwa asụsụ nke jikọtara ndị Naijiria niile ọnụ wee sụrụ ha mana ọ bụrụ na ndị Igbo ihe dịka na o jere Eziagụ maọbụ na o jere eh, Abakaliki maọbụ na o jere eh, Nsụka ya were asụsụ Igbo wee gwa ha okwu

ị mara otu ọ bụla ị ga-esi wee kwalite asụsụ Igbo n'ebe ọ bụla ị nọ biko gbalịa dịka o si wee kwesị mee nke a na ọ ga-eme gịnị ọ ga-enyere onye ma okenye ma nwatakịrị gịnị aka dịka maazị na-ekwu maka ndị ọchịchị n'ezie n'ezie ahụbeghị ndị ọchịchị China ebe ha na-asụ English ebe ha na-asụ Igbo ọ bụ asụsụ mba ha ka ha ji achị obodo ha sọsọ na obodo anyị bụ Naijiria n'ala mba Afrịka ka anyị na-anụ na a na-asụ oyibo biko nụ ọ bụrụ na anyị ga-agbalịsi ike ma ụlọ akwụkwọ ọkachasị ndị ọzọ na ya bụ ndị na-ahụ maka ule WAEC biko nụ ka a mee ya na asụsụ atọ igbo awụsa na yoruba na a ga-eme ya iwu na onye ahụ ga-ederịrị otu maka ama na ọ ga-enye aka wee mee gịnị kwalite ọ bụghị naanị asụsụ igbo ọ ga-akwalitekwa asụsụ ndị ọzọ ya ka e nenekwa ndị ọha na eze ndị igbo ndị na-ahụ maka ihe gbasara asụsụ igbo na mmasị biko nụ gaanụ na ala igbo gburugburu mara ụlọ akwụkwọ ndị etinyeghị asụsụ igbo ihe a na-akụziri ha

ihe banyere asụsụ Igbo nke anyị kọwachiri n'ụbọchị taa biko gbaa mbọ ka ị subscribe ara anyị na anyị ga na-ewetara gị vidio anyị mgbe ọbụla thank you